ɔ bi n fana ye nafolo sɔrɔ n b'a fɛ ka n dimi bɔ bi o de ye n ka bi ko kun ye n b'a fɛ ka furu ka na n ka so ɛɛ jeliba naamu n y'i ci muso fila min nɔfɛ o de ye farima ye nin ye
kurungɔ nkɛ fana dusura kojugu ɛ eh, cogo di e kun t'a fɔ k'an fila hali n'i b'i dimi bɔ i bɛ pɛnda to yen dɔrɔn k'a fɔ k'i bɛ ne kelen furu a kun tɛ ban o la o aa i m'a ye wa eh, a fila de ka di n ye o ɔ oh, sisan o n'anw sɔnna furu in na o an bɛ mun de sɔrɔ a la dɛ
waritigi ka furu i bɛ min sɔrɔ o la ɛɛ farima e kɔni sa hɛ musoya ye fini ɲuman donni ye o tɛ sɔrɔ ni wari tɛ koyi hɛ hali a da sanuw ma tulolabuguliw fo ka taa se warijɛw ma ɛɛ n'i donna waritigi furu la ale de bɛ muso minɛ ni k'i nɔrɔya k'i nuguya i ko buteli kɔ k'i magaya i ko fugariden nɛ nafolotigi sigi a bɛ maa lafiya dumuni duman na i na sɛ yiran k'o dun i bɛ dɔ jeni k'o dun i na dɔ balabala k'o dun dɔ najima yɛrɛ fana bi bɛɛ i da o n'o yɛrɛ man d'i ye ɛ ni saga de ka d'i ye sɔgɔma o sɔgɔma i tɔgɔla saga o na faga e ye ɛ k'a biɲɛ bɔ k'o yiran k'o d'i ma i b'o dun i sago ma k'i ɲinw sɔn k'i juguw sɔn k'e bila muso tɔw ɲɛ k'e kɛ muso tɔw la sangalamati ye ɛ foyi t'o kɛ fo nafolotigi furu kɔ farima nin minɛ fɔlɔ ɔ n kɔni bɛ min f'i ye i kana ban dɛ ɛɛ jeliba e ko n ka sɔn kɛ ɛ nin y'e ka hɛrɛ de dayɛlɛnnen ayi baniko kɔni kuma tɛ nin na o aa musow la sasilɔn e kɔni e ta de bɛɛ de ɲana ɔ sanu minnu bɛ don n kan na sa o n'u bɛ taa lahara fini ɲuman ni so ɲuman ye n bɛ taa k'o bɛɛ to yan. ɛɛ i n'u tɛ taa nka diɲɛ na i n'a daamu caman da. ɛɛ sisan jeliba i bɛ fɛɛrɛ kɛ i b'a fɔ i ka kurungɔ ye ko ne ko n jɛra a ka nafolo kɔ. ayi ne hakili la de n'u bɛ taa lahara n'u daamu bɛ dan diɲɛ na yan de k'u tɛ taa lahara ne ka ɲi ne ka ɲi n bɛ n danbe fɛ ni nin nafolo ninnu ye a ye ninnu ta. alahu akubaru ɛ eh, ne y'a faamu e k'i miiri dɔɔni halisa e jeliba e ne t'a kɔ sɛlɛkun mɛlɛkun eh, ganga kuna basinga basi ya ah. nka ni ala sɔnna a ma ni kurungɔ ka nafolo in y'a jeni yɔrɔ o yɔrɔ walahi bilahi e ni maliki bɛ da dilan kelen kan nin minɛ
ɛ farima n tɛ farima ye dɛ wari ni maa ti fila ye a bɛ na
jeliba n'a bɛ na e ye mun faamuya nin ko in na ne ye min faamuya wa a nana ka menace de kɛ ka taa wa a bɛ na ɛ nin kɛkun ye n'ale nana ale bɛ se k'a sagoya sɔrɔ e ka nafolow la cogoya min na nka o bɛ kɛ ka sɔrɔ a ma kɛ kan i ka kuma ye keleya kelen min tun b'a la yen fɛ o kelen de ko b'a kan o de b'a la

somɔgɔw bɛ di baasi i ka kɛnɛ tɔɔrɔ tɛ i ni ce i ka na ee o tɛ foyi ye adamu ɔ ɲama i jɔ ɛɛ deo sabali e ne ye mun kɛ adamu sabali koyi i jɔlen t'i ye yɔrɔ min n'i y'i sigi a bɛ fɔ k'i taara so farima ne ye mun kɛ tuguni e ye min kɛ e t'a dɔn e de bɛɛ filɛ nin ye dɔ wɛrɛ tɛ e da ka yaala ka kalokalokanw fɔ a b'e kɔnɔ k'i bɛ ka kuma minnu fɔ ko mɔgɔw tulo t'a la o ye mun kuma ye tuguni farima o ye mun kalokalokan ye baasi tɛ ni mɔgɔ ma sɔrɔ k'a f'i ye ne farima b'a f'i ye bari n'i ɲin tɛ tiɲɛ f'i ye i b'i jugu sara k'a f'i ɲɛna anw cɛkɔrɔbaw n'anw musokɔrɔbaw ka denko kuma o ye mun denwoloko kuma ye anw ka denko kuma manamanakan minnu b'i da k'o sarada dugu kɔnɔ walayi ala n'i m'a dabila i b'i galo ye ɛ eh, n k'o y'anw ka baara de ye e taar'o de kalan bamako taar'o kalan de kɛ n b'a ɲini i fɛ i ka segin i ka t'i kalanbaw fɛ k'u k'i kalan kura ye parce que i ma kalan u ma foyi don i kunkolo kɔnɔ ni misibo tɛ hmm. kalan kun ye mun ye i ka se k'i yɛrɛ nafa k'i ka du nafa k'i ka kabila nafa ka laban ka jamana bɛɛ nafa i yɛrɛ nɔfɛ kosɛbɛ e ta kɛra min ye e bɛna anw ferekete yɛlɛma ne m'o f'i ɲɛna dɛ cogo jumɛn na cɛlasigi yɔrɔ denwolola an'a denwolobali olu bɛ se ka kɛ kelen ye kɛ kelen n ko cɛlasigi yɔrɔ muso ka lili de ye den o de bɛ kɛ yiriba ye i b'i sigi o de suma kɔrɔ kosɛbɛ ɔn e b'a fɛ sa anw k'an denw minɛ k'olu ɲimi wa. sabali i ye fɛn fɛn fɔ a bɛɛ tiɲɛ den ka di dɛ. ɛ eh, den ka di kɛ. den ye hɛrɛ belebeleba ye. ɔn nka n'o kɛra degun ye e bolo dun. safurulayi denko bɛ kɛ degun ye n ko den n'a dahirimɛ de bɛ na. aa n terinin a ka di n ye an ka ɲɔgɔn lamɛn an bɛ ɲɔgɔn faamuya cogo min. ne de b'e lamɛn sisan bari ne ye n ta f'i ɲɛna kuma wɛrɛ tɛ ne fɛ koyi i bɛ nin manamanakan min na n'i m'a dabila an b'an bolo f'i ɲɛ la ne ka kalan ne ka kalan kɛra bange kɔlɔsi de kan a banna koyi a minnu ma bange kɛ olu mun kɔlɔsi sa bange kɔlɔsi in ka ca fɛn caman de bɛ bange kɔlɔsi in kɔnɔ den ka hɛrɛ b'a la ba ka lafiya hɛrɛ kɔnɔ fa ka lafiya hɛrɛ kɔnɔ du yɛrɛ ka sabati hɛrɛ kɔnɔ n b'i lamɛn
a bolofara belebeleba fila bɛ yen a fɔlɔ n'u b'a fɔ o ma ko planning familial bange kɔlɔsi fɛɛrɛw ye ka furancɛ don denw ni ɲɔgɔn cɛ a bolofara filanan n'u b'a fɔ ma ko santé de la reproduction o ye fɛɛrɛw ye walasa bange ka sabati lafiya ani kɛnɛya kɔnɔna na a ɲɛfɔ ka ɲa ɛ misali la o n'an y'a ta an ka kɛ e yɛrɛ ye sa e ka jigin kalo wɔɔrɔ o kɔfɛ ka garizigɛ a bɛ fɔ o ma cogo di o ye sere ye kɛ o yɛrɛ caman b'anw fɛ yan sere est ce que a dabɔra lafiya kama wa kelen san kalo tan ni fila mɔgɔ bɛ furasan na fa bɛ furasan na mɔgɔ tɛ furasan na fa bɛ furasan na hali du balo du dayirimɛ a bɛɛ bɛ don fura la ayi an b'an ka furaw tigɛ tu kɔnɔ o de la fɛɛrɛ caman nalen don min b'a to bange bɛ kɛ lafiya kɔnɔna na cogo min bɛɛ bɛ lafiya cɛw ta b'o la musow ta b'o la e k'olu fana ɲɛfɔ ne ye tan furakisɛnin b'o la dɔ bɛ yen u b'a fɔ ma ko mununan o bɛ da wolonugu la o b'o la kɔlɔsinin b'o la e, e, e, alimɛtinin b'o la pikirinin b'o la o n'a suguya caman olu de bɛ eh, furancɛ don denw ni ɲɔgɔn cɛ anw ka baara nalen don ka musow n'u denw ani du bɛ se ka lafiya cogoya min na i y'a faamuya wa fɛɛrɛ wɛrɛ fana bɛ yen muso minnu ma se ka bange hmm, n'a fɔ pɛnda ta ɲɔgɔn olu bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la n'u b'a fɔ a ma ko centre de référence ani CSCOM u bɛ taa walasa u ka faamuyali sɔrɔ fɛn min bɛ k'a to u tɛ ka se ka den sɔrɔ
ah bon pɛnda tun bɛ taa furakɛli la bamakɔ minkɛ o pɛnda tun bɛ jigin ne de fɛ yen bamakɔ ee ala wa fɛn fɛn fɔra pɛnda ye a y'o bɛɛ kɛ awɔ bi bi in na a bɛ cogo di ayi n'o tɛ anw yɛrɛ tun jigilamisɛnyara pɛnda ta in na kosɛbɛ ayi ne tun b'a dɔn k'o don ɔ sisan kɛ ni ko bɛ nin cogo la i b'a ɲɛfɔ ka ɲa bɛɛ k'a faamuya n'o tɛ a bɛ ka fɔ dugu kɔnɔ de k'e ko k'anw denw ka ca k'an ka dɔ bɔ an denw na k'an ka denwolo dabila o tuma an b'an ban cɛw la a ma fɔ ko ka denwolo dabila dɛ mm-hmm. nka ka fɛɛrɛ kɛ min b'a to furancɛ bɛ don denw ni ɲɔgɔn cɛ cogo min e ka fara ne kan an ka jɛ k'a ɲɛfɔ dugumɔgɔ tɔw ye walasa u bɛ e, faamuyali sɔrɔ a la cogo min mais ni n ye mɔgɔ minnu lasɔrɔ n fana b'a fɔ olu ye sinon degun don dɛ ɛ dɔ b'e sen fɛ dɔ b'i kɔ la dɔ b'i kɔnɔbara la a ka gɛlɛn dɛ ayi o ma nɔgɔ n terinin a fara n kan n'ala sɔnna a ma ɲɛ bɛ sɔrɔ a la merci i ni baraji
aa ne jatigikɛ filɛ kurungɔ ne ne ye wari yɛrɛ yɛrɛ ye ne ne ye nafolotigi ye ɔ ala n'ale ye badingɛ sɔn nafolo caman na o bɛ kɛ ni badingɛ ka fɔnisereya ye ji kɔnɔ a bɛ ji caman sɔrɔ jɛgɛ bɛ caya maliw na caya a kɔnɔ baw banbaw na caya a kɔnɔ ɔ kurunkɔ n'ala ye kungo sɔn nafolo la i b'a ye yiriw bɛ den ka ɲa olu bɛ feere ka ɲa o tuma na yiribuluw yɛrɛ na caya binw na falen ka ɲa o ye kungo ka nafolotigiya de ye ɔ n'ala ye nafolo di adamaden ma i b'a dɔn a farikolo a n'a lafiniw a n'a ka kɛwalew de la

Ah. a y'aw bisimila. ɛɛ eh, nin de ye ne jatigikɛ ye nafolo ni diɲɛ bɛɛ ko a ma ko wari tɔgɔjɛ ye kurunkɔ ye ɔ nafolo ni ala y'a d'i ma o de cɛ ka ɲi kojugu ɛ eh, ala ka di o man fisa ni maa di ye wa ɛ eh, n ko ni maa y'a d'i ma o b'i kunnada walima a n'a minɛ i la don dɔ. nka ala de y'a d'i ma e m'a ye badingɛ ni ala y'a sɔn nafolo la o bɛ kɛ n'a ka ji cayali ye kurun bɛ fogo baton bɛ boli a kan ɔ jɛgɛ bɛ sɔrɔ tinɛninw bɛ sɔrɔ wa bama yɛrɛ bɛ tulɔ a kɔnɔ o ye ba ka nafolotigiya de ye o ɛ kungo kɔnɔ ni ala k'a bɛ kungo sɔn nafolo la a b'a sɔn yiribuluw caman ani yirijuw caman na yiriw na den u na feere binw yɛrɛ na caya o tuma na o ye kungo fana ka fonisereya de ye i b'a ye baganw bɛ caya a kɔnɔ o y'a ka nafolotigiya de ye ɔ n'a ye adamaden sɔn a la sa ɔ i ko kurungɔ n'a ɲɔgɔnnaw ɛ o bɛ dɔn i farikolo de la bawo farikolo na lafa ɛ nafolotigi nin ma bali ne la kamalenkɔrɔ saba ni tila cɛminɛ cɛ ni cɛsiri cɛ wari tɛ ko o ko la o man di n'a tɛ kanu na a man di n'a tɛ furu la a man di n'i ye baara kɛ n'i ma wari in sɔrɔ kurazi ba tɛ don i la o fana kɔnɔ nin ye ne jatigikɛ de ye an nana o tuma na ka na foli bila e la i cɛ dun awɔ a bɔra ayiwa o diyara an ye ɔ ne ni n jatigikɛ de nana nafolo ɔ a barika nin caman na kunu yanni bi bi se ala ye fonisiriya d'a ma nafolo di tɛ dɛ ala tilala k'ale kɛ fonisiri de ye o tuma na an sera dalilu b'an fɛ n'an ma e cɛ sɔrɔ e yɛrɛ bi yan o ɔ an bɛ kuma ni e ye yan'o cɛ ne jatigikɛ bi yan ale bɛ se devuwariw de caman na hmm. bureau de l'argent l'atelier de monnaie jeliba waa fila in minɛ i b'a di pɛnda ma ko ne ko ten
ɛɛ i ɲɛ bɛ nin na bogotigi kelen furunafolo wari don ɔ k'e ka hɔn k'o ye e niyɔrɔ ye kurungɔ ko ten jeliba a diyara n ye ayiwa komi e yɛrɛ nana ne ma fɛn sɔrɔ ka d'e ma ayiwa e k'o fara i ta kan a kɛra ten a kun ka ɲi sa e n b'i deli ayiwa waa fila min filɛ nin di pɛnda ma ko nin y'a kɔrɔmuso ta ye est ce que
ɛɛ ne k'i ma ten n'ala ye nafolo d'i ma n'a ma ni kariya di e ma e ma lafiya o ɛ hɔn ka di o nka nin minɛ ka fara kan o fana ka di ni hɔn ye dɛ ɔ k'i ka nin minɛ k'o ye i kɔrɔmuso ta ye o yɔrɔ ta y'o ye k'i k'a bila a ɲɛ. Ah, jeliba ah? hali ni farima tɛ yan ne bɛ se k'ale niyɔrɔ fɔ o fara i ta kan eh! o fana ye jansa ye ayiwa farima t'a la o tuma na bisimila nin diyara n ye kojugu ne ni n jatigikɛ don an nana. ayiwa bisimila ɛɛ diɲɛ ko bɛɛ n'a waati don walahi
ne ye waritigi ye wa n ka nafolo bancogo t'a la n nana n b'a fɛ ka i n'i kɔrɔmuso furu ka taa aw bila an ka so k'aw bila hɛrɛ ni lafiya kɔnɔ ɛɛ jeliba mhm. i bɛ kuma tɔ fɔ a ye ayi kana f'i b'i ban o la dɛ nin ye hɛrɛ de dayɛlɛni ye o ɛ ne hakili la muso bɛɛ ka sɛgɛn kun ye ko ala ka hɛrɛ de k'i ye o ɛ furu kɔnɔ aw ye tɔɔrɔ min kɛ i n'i kɔrɔmuso aw ye sɛgɛn min kɛ i n'i kɔrɔmuso aw ye degun min kɛ i n'i kɔrɔmuso furu sɔngunnakalaya aw kɔni sen t'o latugun o banna furu daga sunɔgɔ o dira aw ma bi lafiya kɛra aw ta ye o tuma na kurungɔ ko nafolo waritigi yɛrɛ yɛrɛ k'a b'a fɛ k'i n'i kɔrɔmuso de ta ka taa aw bila hɛrɛ la o tuma na ka aw lafa ni ka aw corokoto k'aw bila muso tɔw ɲɛ o y'an nakun i kana f'i b'i ban o la dɛ o y'i ka hɛrɛ de e m'a fɔ ko mɔgɔ tɛ fɛn sɔrɔ n'i ma sɛgɛn kosɛbɛ ɔ an ka furu sɛgɛn o de ka d'anw ye n'i ma sɛgɛn furu la i tɛ hɛrɛ sɔrɔ koyi ɔ n'aw k'o sɛgɛn nin hɛrɛ nalen filɛ ne ko i jatigikɛ ɲininka ko kurungɔ t'a dɔn ko ne bɛ furu la u ka du kɔnɔ yan wa eh, pɛnda i bɛ furu min na o ye dɔ ka sigi de ye o ne de bɛn'i furu ka t'i bila an ka so i n'i kɔrɔmuso k'i bila lafiya ani hɛrɛ ni fɛn fɛn ka d'i ye a b'o fɔ n ye n b'o k'aw ye kurungɔ e de bɛ fɛ ka na anw cɛ maloya sigida la sa o tɛ nin ye maloya wa k'an danbe bɔ an na o tɛ nin ye sa n'o tɛ e bɛ se k'a fɔ cogo di k'e b'i kɔrɔkɛ musow furu ko ka taa n'o ye a y'a k'aw ka lafiya de kama jeliba i m'a ye wa ni ala ye wari di mɔgɔ ma n'a ma ni nimaniya d'i ma i laban fa bɛ wuli i la ne ɲɛ b'a la dɛ kurungɔ tɔ ye a ka fini bila ye ɛseke penda n tɛ wɛrɛ kɔni dɔn ni ne ni fara ye ɲɔgɔn ye furu in a bɛ kɛ wa n dalen don a la ala yɛrɛ e ne ka furu in ka latigɛ siga si t'a la wa furu in bɛ kɛ ne hakili la n ko sɛbɛkan don ni manamanakan de b'aw da a ye wuli a ka bɔ ala ye e n'anw ka furu latigɛ o bɛ kɛ n'ala sɔnna hɛrɛ furu nisɔndiya furu dawula furu ka aw bila muso tɔw ɲɛ o furu de don ka aw lolo mɛnɛ paka paka

Hmm, hakɛ to e bɔra min ne bɔra ɲabugu i bɛ taa min n nana dɔgɔjɔ la yɛrɛdɔnbugu yan i tɛ taa dɔgɔ kɔni jɔ bamakɔ ayi ayi ala kan'i ci o la yɛrɛ e sen su bamakɔ ni polisiw k'e minɛ fɔ cour kɔnɔ a si tɛ kɔrɔya si ye ah, e ta tɛ ɲɛnabɔ gɛdɔrɔnda la ne dun ye mun kɛ polisiw la ah, nin ye surcharge de ye o surcharge fana ye mun ye a lajɛ kɛ dɔ b'i bolo fɛ dɔ bɛ kɔ la dɔ bɛ kɔnɔbara la ka tila ka doni da i kun tuguni ee ne ba i tɛ hinɛ i yɛrɛ la sa sisan ne bɛ se ka min k'i ye o de ye ka ɲɛ i ma k'i kunnata in minɛ komi ne yɛrɛ bɛ taalen sugu fan fɛ n'o tɛ i degunnen don dɛ ee ne ba o ye ka ne bonya ka n dɔgɔya de dɛ ayi o tɛ kuma n'a fɔcogo de don o di ne ma han i ni ce i ni baraji ala k'i sara n'o tɛ n tun degunnen e ni nin degun in de tun bɛ ɲɔgɔn na sa fɔ yɔrɔ min i ma lafiya o hali sisan e jɔlen filɛ yɔrɔ min i ma lafiya o tuma e ma planning ko mɛn yan ne y'a ko mɛn kɛ mɛ o tɛ ne fɛ ko ba de o mun y'o bɔ e fɛ ko la nansaraw bɛ fɛ k'an bali an ka den wolow la o de y'a to ne y'a bila subanalayi i m'a ɲɛdɔn de a n'o ka jan ɲɔgɔn na nansaraw b'a fɛ de ka nin n'a ɲɔgɔnnaw dabila nin den min b'e sen fɛ nin ye san joli san kelen
min b'i kɔ la dun kalo wolonwula kɔnɔbara lajɛ kalo saba a filɛ e wolonugu yɛrɛ ma hali lafiya walayi nin Han?
degunnen don i tɛ hinɛ i yɛrɛ la
i bɛ taa fɛɛrɛ kɛ ka planning familial ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn a bolofaraw ka ca a kɛcogow ka ca n'i y'o ɲɛdɔn ni min n'i bɛ taa o bɛ d'i ma n'o tɛ n terimuso nin tɛ ko ye dɛ ɔ planning ninnu fana bɛ mɔgɔw banala de o dɔw yɛrɛ bɛ yen u bɛ san kelen kɛ o t'u ka koli ye dɔw yɛrɛ bɛ yen koli kɔtigɛbali b'u minɛ u m'a ɲɛɲini de n'i taara centre de référence la walima CSCOM u b'i joli de ta k'a lajɛ ni min n'i joli bɛ taa ni ɲɔgɔn ye o de bɛ k'i la cɛw ta o ye manani ye musow ta manani b'o fana na furakisɛnin b'a la ɛɛ mununani b'a la alimɛtikisɛnin b'a la kɔnɔkisɛnin b'a la a caman de bɔnnen bɛ ten wa hmm? ayi a tɛ se ka kɛ k'o si tɛ taa ni e joli ye o ni min n'i joli bɛ taa o de bɛ k'i la e y'a faamuya sisan ne bɛ se ka min k'i ye dugutigi fɛ yen joba mhm. n'i sera yen mhm. npogotigini dɔ bɛ yen i b'a ɲininkali kɛ ko adamu ye jɔn ye ɔ u bɛ fɛɛrɛ kɛ k'i n'a yira ɲɔgɔn na o la sa a bɛ fɛn ninnu ɲɛf'i ye ka ɲa mhm. i ka planning k'i taabolo ye n'o tɛ n'i tora ten i motɛri bɛ bloke o jɛlen don faamuyalibaliya de don ah. eh, nin y'a nakun ye kosɛbɛ ne yɛrɛ hakili la ko kan ɲɛnɛma de b'aw da o ni kan ɲɛnɛma t'a da a ye wuli ka bɔ ɲɛ min y'aw natɔ o ɲɛ kelen k'a tatɔ ye awɔ an bɛ taa a ye taa an bɛ taa eh, a kɛra cogo di si bɔn tɛgɛ ne m'a f'e ye n ko ne jatigikɛ ka kulusi selen don n'a kelen don k'a cɛ lamini fo siɲɛ wolonwula k'a kun bɔ kinibolo fɛ k'a kun bɔ numanbolo fɛ n'a y'a yigiyigi kininkɛrɛ maaw bɛ girin n'a y'a yigiyigi numankɛrɛ maaw bɛ girin nafolo caman de b'a kun n ko kantigi ni layidutigi de don n'a ye min bɔ a da k'a b'o kɛ n'a ye min kɛ a b'o waleya cɛw cɛ musow bɛnbakɛ sanbalaɲɔ ka dan ɲɔ tɔw kɔ ka falen ɲɔ tɔw ɲɛ ne m'a f'i ye n ko n'a nana o tuma na a bɛ n'i sago kɛ wa ɔ n ko nafolotigi de don nafolotigi ni maa tɛ sanga ɲɔgɔn dɛ o tuma n'a nana mɛn da ye mɛn tigila ye ɔ a yɛrɛ da bɛ na a bɛɛ f'i ye sisan. ɛɛ faran diɲɛ ko bɛɛ n'a waati don. tiɲɛ.
wa e ni kunu ne ni bi maaw b'u ta la ala fana b'a ta la maa o maa ni dimi donn'e la k'i to fantanya kɔnɔ n'i y'a nafolo sɔrɔ i b'i dimi bɔ faran gɛlɛya o gɛlɛya n'o y'e sɔrɔ k'i to balimaya du kɔnɔ n'i ye nafolo sɔrɔ lahi i b'i ta sara faran balima jugu n'a y'i sɛgɛn k'i to fantanya kɔnɔ n'i ye nafolo sɔrɔ i b'i ta sara a la faran bamananw ko ko balimaya bɛ sisi k'a ti mɛnɛ nka e ni ne ka balimaya a sisira ka mɛnɛ bala bala bala bala bala ka tila ka sa bugɛ bugɛ ka kɛ bugurinjɛ ka suma tɔn tɔn tɔn hali e ma kala don ɲin na ka bɛn n'a ye ɔ bi sa ne fana nana muso fila min bɛ e bolo ne b'a fɛ k'o furu ka t'o bila n ka so hɛrɛ ani lafiya kɔnɔ ka d'a kan nafolo bi n kun o y'a nakun ye